Seo é an finale don sraith seo, an ceann a mhothaíonn sé i ndóigh amháin gur just thosaigh muid é agus i ndóigh eile mothaíonn sé gurb é seo an saol amháin, as if we've only ever had one sraith, agus tá sé just ag dul agus ag dul agus ag dul. Ach tá muid faoi dheireadh, ag an deireadh don sraith seo, not deireadh an pod obviously, we'll be back, go deo na ndeor. Agus nuair beidh muid ar ais, beidh muid ar ais le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire, táim anseo le hÁine Mhaoir. Áine, goidé mar tá tú!
Maith, tá mé anseo sa bhaile i gContae an Chláir, tá mé ag amharc ar mo mhadadh cute anseo in aice liom, so ní thig liom bheith ag gearán tá sé iontach deas, but you know, fáil amach as an chathair is just giota beag down time a bheith agam. Just really ag amharc i ndéidh mé fhéin, just you know, fáil amach as an, as an bu-, Suaimhneas, sláinte, all that good stuff. an buzz ar fad sa chathair, caithfidh mé dul ar ais agus mo chuid roots a aimsiú arís and just. I'm telling you. just just be in touch with myself an t-am ar fad agus ag caint faoi leaid a bhíonn ag tuitseáil é féin táim anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar tá tú? Yeah, yeah, you know, um, so you've been an intro is accurate do yeah do riamh. Listen, caithfidh muid just stad de seo, this an Lothario Flatharta stereotype tá muid ag cur le chéile, listen. Do you know what I mean though? Tá muid ag iarraidh just James a, you know, tá muid ag iarraidh a thaispeáint go bhfuil sé go fóill single agus go bhfuil sé, you know, tá just Yeah, in his yeah. self-care era, ag amharc i ndiaidh é Yeah. féin. Um, agus goidé mar tá tusa James. Go maith, tá mé mar a chéile Áine, tá mé bailithe abhaile, tá mé sa mbaile, eh, tráth ar an gCeathrú Rua, ach tá sé fucking freezing! Céard atá wrong Yeah. leis an aimsir? Tá sé March! Mhm. Mhm. Chomh maith.
Yeah. Seo é climate change, is breá leat é a fheiceáil, tá sé, tá sé class, you know, tá sé, sé, you know, just déanann sé ciall nuair atá sneachta ar an gcéad lá den tEarrach. Ach más, más cuimhin libh i gceart, bhí sneachta mí Márta anuraidh chomh maith, mar tháinig sé aníos ar, agus bíonn tú magadh fúm fá choinne Snapchat a úsáid ach tá, tháinig sé aníos ar mo chuid Snapchat memories go raibh sneachta mí Márta anuraidh. So, seo an dara bhliain as a chéile de seo. Dara bliain as a chéile, tuigim go raibh sneachta i mí Feabhra roimhe sin, like time I spoke to you whatever, ach ní tharlaigh seo riamh roimhe, seo é an, seo é an fhadhb, seo like an, an hot, an hot take atá agam, go bhfuil athrú aeráide olc, you heard it here first folks. Wow! Wow! Ní dóigh liom gur dhúirt duine ar bith eile sin go fóill! Wow! Sin é, agus níl mé ag iarraidh a bheith ag labhairt as, you know, ar bhur son, but tá mé just ag iarraidh a rá gurb é do view seanbhunaithe ná go bhfuil athrú aeráide olc. Ok, Evelyn Cusack, get her on the phone, like, this is breaking news! Fiú, níl 'fhios a'm cén uair a d'iompaigh tusa isteach in the jackhammer because, sir, that was groundbreaking.
Meteorologist na nGael!
B'fhéidir a rinne mé ag an am sin, ar, ar mo sheal, déanann seo an t-am ar fad Agus inniu, beidh Football Special. Agus beidh Football Special agus bíonn go deo. Tá buidéal agam ar, ar mo dheasc an t-am ar fad, is é seo le haghaidh decorative purposes. Yeah, tá an buidéal actually like fiche bliain d'aois agus go hiomlán ó mhaith anois. Yeah, I'd say níl mé chun seo a ól ar chor ar bith, I'd say go bhfuil sé dainséarach go leor a ól. An topaic atá againn don eagrán seo, agus geallann muid daoibh go mbíonn topaicí againn de ghnáth is go ndéanann muid dearmad orthu, it's actually ba é seo an, seo an topaic don eagrán deireanach ach chuaigh muid ar rant faoi cheol ina háit. So agus tú ag éisteacht leis seo, ní bheidh muidinne le chéile, ní bheidh, ní bheidh muid sa tír céanna ar chor ar bith mar tá muid ar fad ag taisteáil anois ag, agus tú ag éisteacht leis seo beidh muidinne ag fútráil thart timpeall an domhain. Beidh an clabhta mischievous sin imithe ón tír.
Beidh sé spréite amach ar fud fad an domhain. Éirinn just giota beag níos éatroma. Beidh achan duine ag rá, bhfuil rud éigin just difriúil faoi an tseachtain seo? Cad é atá ag tarlú? Beidh achan duine i bhfad níos socra ná de ghnáth. Sin an sin an vibe. Ní ní bheidh an an catalyst of chaos ansin istigh i measc na nGael. Ach beidh, so beidh muid ar fad imithe. Ar dtús báire, Áine, cá bhfuil tusa ag gabháil? Bhuel, tá sé greannmhar, mar sílim gurb é seo an chéad uair go mbeidh muid uilig thar lear ag an am díreach chéanna. So just an, d'oibrigh sé amach iontach dúinne, deireadh na sraithe, you know, muid uilig ar saoire ag an am céanna, absolutely delicious, just gur tharlaigh sé mar sin. But beidh mise ag dul, déarfainn ag an áit is measa den, den an trí áit go bhfuil muid uilig ag dhul. go dtí an Bhriotáin, tuaisceart na Fraince, le bheith mar chuid d'fhéile ceoil traidisiúnta fá choinne Deireadh Seachtaine Lá 'le Pádraig. So, beidh mé ag casadh ceoil i gceolchoirm le mo thuismitheoirí agus ag múineadh rangannaí consairtín thall ansin agus ag déanamh cúpla gig. So, yeah, níl mé súil, níl mé ag súil leis an oiread sin mar gheall gur chaith mise tréimhse thall sa Bhriotáin don Erasmus agus ní hé an tréimhse is deise i mo shaol, you know, gets a bit grim, gets a bit liath, just kind of uaigneach mar áit, so tá sort of PTSD orm ag dul ar ais ann anois, I'm like, oh. Cad é mar a bheidh mé ag mothú dul ar ais anseo? The croissants é iad an masmas é an masmas é no ní féidir liomsa. I don't want your macarons. No, please.
But yeah, yeah, níl mé sin an urgent leis mar um, yeah just mothaím dúirt mé nuair d'fhág mé nuair dúirt mé nach rachainn riamh ar ais so tá mé ag súil go mbeidh taithí níos dearfaí agam an uair seo mar gheall go mbeidh mé ag dul le mo mhuintir agus go mbeidh mé ag dul ann fá choinne cúis and yeah tá mé ag súil go mbeidh sé alright cén féile ceol é? ah Fête San Juan.
Ooh la la! Just féile ceoil, tá an oiread sin ceol traidisiúnta thall sa Bhriotáin, mar gheall gur Ah. réigiún Ceilteach é, so agus tá an ceol s'acusan cosúil le ceol s'againne i go leor bealaí. So tá siad just ag iarraidh, tugann siad ceoltóirí Éireannacha sall achan bhliain. Seo an rud nuair atá tú i do cheoltóir traidisiúnta, chomh maith, na deiseanna a fhaigheann tú, tá siad dochreidte. Like, tá cara linn, Megan, thall san Astráil faoi láthair ag casadh ceoil agus daoine eile go leanann mé iad, tá siad thall i Morocco is dóigh liom faoi láthair. I mean, chuaigh mise go Washington DC agus go dtí an Iorua is achan rud leis an gceol so telling you now, más ceoltóir traidisiúnta thú, feiceann tú an domhan uilig. Bhí mé ag caint le duine faoi seo i rith na seachtaine where it's like tá daoine a bhíonn ag seinm trad, tá siad istigh in like coirneál taibhseach den shaol where it's like tá sé chomh normálta daofa a bheith ag seinm i bpub ag a cúig a chlog ar maidin i lár an like tír gan aon duine eile ann or whatever agus you know gan aon pay ná aon rud ná could be rud ar bith just purely just ag seinm stuff whatever agus ansin an lá dár gcionn beidh siad ag seinm os comhair an Uachtaráin like ag an you know ag Áras an Uachtaráin ná ag ag féile ollmhór ná ag ag gig ollmhór thar lear nó tá siad literally ag túrá leis an gceol go dtí an Eoraip like, you know, like sure but tá an dá rud chomh just kind of like yeah like tarlaíonn seo, you know, like, you know, bhí mé ag stealladh leis an leis an gang as, you know, Ballinturbert agus ansin beidh mé ag déanamh tour don tSín. Up Ballinturbert! Listen, you have to get the shout out in there. But sin an rud is sin an rud is deise faoi ná is léir gur passion é do cheoltóirí traidisiúnta seachas just airgead a thuilleadh agus fiú na ceoltóirí lánaimseartha tá siadsan fós sásta na laethantaí sin a chaitheamh just ag casadh ceoil gan airgead ar bith, ní i gcónaí cúis le hairgead a thuilleadh é, is sin sílim an rud is deise faoi. Yeah, bhuel is é sin an rud is cleachtaithe leis, sin é an rud a bhfuil tú cleachtaithe like you know, bheadh sé mí-nádúrtha do cheoltóirí traidisiúnta nuair a thosaíonn siad ag gabháil lánaimseartha le stad a déanamh den traidisiún because it's like, But cén fáth go stopfaidh tú? Yeah, agus go háirithe chomh maith liomsa ní ceoltóir, ní ceoltóir proifisiúnta mé so ní bhím riamh á dhéanamh fá choinne cúiseanna income agus nuair thagann siad do bhealach you're like oh tá seo actually iontach deas. But actually is smaoitiú ar cheann de na bratacha dearga a léigh tusa mise maith air ag uh, ag an gcóisir céad eagrán, dúirt tusa, cé go ndeirim go gcasaim an consairtín, nár chuala tú, nó nach gcasaim, ní dúirt tú nár chuala tusa mé ag casadh, dúirt tú, díreach nach gcasann tú riamh. Dúirt mé nach gcasann tú agus ní fheiceann, like, os mo chomhair, nó áit inteacht go bhfeicinnse, whatever, agus níl mé ach ag rá ach Cúpla lá ina dhiaidh go ndearna muid an eagrán sin, bhí TikTok suas ar do leathanach of duitse ag seinm an concertina. So, I'm just saying, bhí sé, you know, not ag rá gur tionchaire mé ná Hang gur, on. you know, bhí tú smaoitiúil. Má amharcann tusa ar mo TikTok, thosaigh mise Yeah. ag cur físeán ag casadh concertina suas i rith saoire na Nollag.

Ah ok, so tá cúpla rud suimiúil ann. Tá like, yeah, tá, tá rud amháin suimiúil ann, uh, Mont Saint Michel, níl a fhios agam ar chuala sibh riamh fá sin. Agus is... Uh, is Cé Michel? Monte. so, is, is sort séipéal agus baile beag é atá tógtha ar like, oileán i lár i lár sórt uisce so ní thig leat acht fáil aige nuair atá an taoide amuigh i rith an lae so yeah caithfidh tú tiomáint suas díreach aige agus siúlann tú tríd is tá sé cool sé sórt cosúil le pilgrimage ag dul suas ann ach sin sórt é. Tá cúpla baile beag cute sa Bhriotáin whimsical you know crepes agus macarons as you know and what have you but Almond croissant.
mhm Ah, cos mhm.
croissant ar ndóigh yeah Dans la boulangerie.

Oh my God, classic Éireannaí. Is é i bhfad níos fearr ná mo chionn. Well, in fairness. In fairness, an bhfuil muid in ann fáil níos Conamara ná Tá mé ag gabháil ar an mbád bán go Boston! Tá casta, ag gabháil go Boston, sin an rud céanna le gabháil go Rath Chairn ag an phointe seo, it's just like, you know, caillte. Tá sé cosúil go bhfuil tú ag dul ar imirce go, you know, go deo. James, please tar ar ais le do thoil. Ná tabhair an shrug sin domhsa, James. Come on! Ná déan sin liom! James. Yeah, tá mé fán an bhád. Tá flights ann, just le, just le, just le Woo! fiú Tá ar muid an ag os- bogadh right. I know go gcónaíonn tú i gConamara but tá a leithéid de de eitilt go Meiriceá anois. Bhí muid ag gabháil ag fucking seoltóireacht anonn. N- Anois caithfidh tú a bheith ag rothaíocht le é a choinneáil san aer, it's like Wright Brothers style.

ar an 23ú lá agus ansin tá oíche ollmhór na nGael i mBostún sa Florian Hall ar an Satharn sin agus ansin chuid eile den tseachtain tá muid ag dul a bheith ag schmoozáil lucht Bostún chun dhóibh pínneachaí deasa rua a thabhairt don Cheathrú Rua chun go mbeadh muid in ann tuilsoilse a chur ar ár bpáircín deas anseo i gcroílár príomhchathair Chonamara. Ah, ok.
Tuigim anois. So, so is Ok. airgead atá sibh a chuartú, sin é? So it's, it's a business trip. It's a Yeah. business trip, Tá baby. sibh just ag It's- imirt cluiche peile leo just le iad a shású agus really tá sibh ag craitheadh na buicéidí, you know. Tá sibh cosúil leis Hey, na no, páirt- na tá- páirtithe tá- polaitíochta a théann sall Eh, ag an am seo den bhliain, you know. Tá actually uh, raffling ar an oíche agus tá duaiseanna thar barr ann.
Jersey Ceathrú Rua. Tá ticéid ann, bhuel tá geansaí Ceathrú Rua ann, yeah, 100%. Yeah, Ceathrú Rua. Tá ticéid ann go Cluiche Ceannais na hÉireann sa peil. Ooh! Tá ticéid go Cluiche Ceannais na hÉireann san iomáint. Yeah. Ooh, tabhair Tá sin liom-sa. currach déanta amach, a model de churrach, a bheidh siad ag tabhairt do dhuine éicint sa halla. Eh, tá eh, geansaithe eh, na Gaillimhe signed uaidh na himreoirí ar fad, I think. Agus tá neart, neart eile againn. So, tá muide coming in with a bang. An gciallaíonn tusa gurb é, b'é sin geansaí na Gaillimhe atá sínithe ar fad ag imreoirí an Cheathrú Rua because it's just ní bheidh, cha bheidh a fhios acu an difear. Níl aon, níl aon iománaithe ón Cheathrú Rua. No. Ní, ná, ní iománaithe iad an taobh sin den, den chontae ar chor ar bith. Yeah.
Well, tá muid, tá, Come on. tá, tá peil beag in Inis Eoghain at the moment, just saying. Mm. So beidh tusa báite in Irish Americans an t-am uilig go bhfuil tú thall ansin. Ó yeah, tá mise ag dul, tá mo rudaí booked agam, tá mise go dtí Stadium the Red Sox. Mar is ceart.
Stadium the Celtics. Mar is ceart.
Which is also Stadium the Bruins. Mar is ceart.
Gabhfaidh mé ag Stadium the Pats. Nó Gillette Stadium. Gabhfaidh mé ag Harvard le breathnú ar chluiche soccer. Oh cool.
Gabhfaidh mé go cúpla áit eile, so I am going to be sporty James during the day agus drunk James during the night. I mean that's just your ideal James, sin an sin an sórt nuair a deireann daoine cén recipe atá agat le bheith sona, sílim gur sin do do oideas, nab é? Yeah, well like I can take or leave an ól now, tá mo pháiste ann, like, níl mo chrá mná aige níos lú, is that? Tá just ceist amháin agam James, cén museum a bhfuil tú chun cuairt a chur agus tú thall in Boston nó cén. Harvard Museum, Harvard Museum, agus tá mé ag dul actually, tá mé ag dul, ceannaíonn, níl a fhios agam, basically ceannaíonn Níl fhios agam, just tá smaoineamh i mo chloigeann go mb'fhéidir go bhfeicfidh mé clár bán go ndéanfaidh mé sum air
agus agus oh my god oh my god Beidh mé mar glantóir nó rud éigin, yeah. Agus ansin b'fhéidir go mbeadh siad like, oh my god, cé a fucking rinne sin? He was like, ha ha ha! Tá 's agamsa an square root de negative one. It's an imaginary number. Tá 's agamsa sin. Cibé an céim sa mata a cuideoidh leat ar deireadh thiar. Yeah, agus ansin ar siad liom, look, James, tú ag iarraidh, tú ag iarraidh fanacht ag try-áil Harvard agus bheith ag imirt, ag imirt peil dúinn le haghaidh an chéad trí bliana eile, is beidh mise ag rá, hó, ach tá an oiread dualgais agam sa mbaile, so céard eile a bhfuil sibh in ann a thabhairt dom? Ach, ach céard faoi an podcast? Tá muid in ann saol, tá muid in ann brionglóid Mheiriceá a thabhairt dhuit, is deir mise, Count me in! Bhfuil Dua Lipa ag goil a bheith ag an gconcert? No. No, caithfidh caithfidh tú a rá like caithfidh tú na demands a bheith agat cosúil le i sa scannán sin The Blind Side so caithfidh tú a rá like ah, caithfidh mé féin is mo bheirt cara Eoin agus Hugh ah, Mhm. bheith mar na chéad daoine a shiúlann ar an bpáirc don chéad chluiche a bhíonn agam. Mm.

Déanfainn sin, déanfainn sin, 100%, absolutely. Is tú fhéin anois Hugh. Tusa an t-aon duine, sílim, atá ag dul sall gan dualgais, gan a bheith ag obair nó ag déanamh rud éigin. Bhfuil tú fáil íocaíocht faoina choinne ar bhealach nó? Agus in fairness, like bímid ag magadh faoi Hugh le go mbíonn sé ag breathnú ar an scáileán, ag breathnú ar fir i tights, ag thug-áil a chéile go leor, you know, agus ag aisteoireacht, i speedos. So, ach tá tú ag goil ag actually rud iontach, iontach maith, so. Tá mise ag goil ag, mise ag goil ag, mise ag goil ag, yes here anois agus an am seo agus na daoine. So, an, so, an tseachtain agus muid ag taifead seo, tá mé ag dul a bheith i Tenerife le mo theaghlach. agus tú ag rá nach bhfuil mé ag goil a bheith ag obair ann, I think actually go dtarlaíonn go bhfuil go leor stuff agam le dhéanamh so I'd say beidh I'd say beidh an laptop liom but sure look ach ehm but beidh mé i Tenerife le mo theaghlach le haghaidh breithlá mo mháthar, bhí sí 60 ehm agus okay 60 woo I know I'm looking not not looking a day over fifty nine agus but seo an rud though bhí breithlá m'athar ansin an mhí seo and it's like yeah déanfaidh muid rud éigin about seo le haghaidh sixtieth mom like oh my god like you know agus fosta beidh dad ansin uh, no obviously bhí muid déanamh rudaí beaga le haghaidh dad but nuair bhí nuair bhí muid ag caint faoi it was like oh agus beidh sé like an mhí ina dhiaidh uh, mo sixtieth agus dúirt mise aye agus beidh sé an t-am céanna le breithlá dad agus bhí siad like Oh yeah! So it's always so just holler cinn Just aitiúil genderma there, you know. just holler cinn aitiúil na priorities. So beidh mé ag teacht ar ais ansin ar an séú lá déag agus ansin, coicís ina dhiaidh sin, sweet Jesus, coicís ina dhiaidh sin, beidh mé ag, agus I'm actually raging anois go bhfuil tú ag dul a bheith in Boston, James, because beidh mise i Meiriceá an seachtain díreach ina dhiaidh sin agus

le ansin fá dhul trasna go Worcester, atá in aice le Boston, le dhul chuig seó, an chéad seó wrestling don t-am atá mé ansin. Ag fanacht in Worcester, ag fáil an plane ar ais go Philadelphia le bheith landáilte ag a haon déag a chlog ar maidin, actually le bheith landáilte ag a deich a chlog ar maidin, le dhul chuig seó wrestling eile ag a haon déag a chlog ar maidin, Le ansin dhul chuig seó wrestling eile ag sílim timpeall ar leath i ndiaidh a seacht sa tráthnóna. Le dhul chuig seó eile wrestling sílim timpeall thart fán haon déag a chlog san oíche. Agus ansin ar an Aoine tá seó wrestling eile agam an oíche sin ag timpeall ag a hocht a chlog. Ansin an maidin ina dhiaidh sin tá seó wrestling eile agam ag meán lae. Ina dhiaidh sin tá WrestleMania 1 ag tarlú, an chéad oíche de WrestleMania, so beidh sin ar siúl. An lá ina dhiaidh sin ar an Domhnach beidh, tá Night Two of WrestleMania agus ansin ar an Luan tá Raw After Mania, so ceann de like an season premiere don chéad bliain eile do WWE ar an Luan agus ansin teacht ar ais ar an Máirt. So leis sin naoi show wrestling le haghaidh sé lá. Tá tú chun bás a fháil. Hugh, tá mé buartha fút. Yeah.
Nah, be grand!
Agus since when go day two go WrestleMania?
Thosaigh sé le linn, I think bhí sé just díreach roimh an paindéim actually, bhí siad like cén fáth a ndéanann muid oíche amháin de seo cause díolann siad amach an dá oíche so it's like dhéanann siad double an airgead anois le é a dhéanamh thar dhá oíche so basically an rud a tarlaíonn ar an chéad oíche is like bíonn like you know kind of like main events and stuff mar sin and whatever agus then b'fhéidir set up don chéad oíche eile so like i mbliana beidh The Rock ag wrestláil don chéad uair le linn like like deich bliana ar an chéad oíche agus an rud a tarlaíonn ar an chéad oíche it'll have an effect ar cad atá chun tarlú ar an darna oíche sa main event. Tá sé unreal. Tá sé deadly. So tá tú ag dul ag naoi ócáid wrestling.
Yeah. And then tá tú ag dul ag cluiche cispheile freisin? Yeah.
Agus seans go rachaidh mé ag seó wrestling eile atá ar siúl ar an Luan, b'fhéidir, tá mé like smaoitiú ar fáil an bus siar go New Jersey le fheiceáil ceann eile. Agus ní raibh fhios agam chomh maith go raibh tú ag dul ag Tenerife díreach roimh ré, now I know go mbeidh tú ar saoire but mar a dúirt tú, beidh tú ag obair ansin. Yeah.
So tá tú what, uair a chloig chun tosaigh sa Spáinn, yeah uair a chloig?
No, Tenerife is so tá sé díreach síos. Tá sé díreach fúinn. Ok, so ar laghad cuidíonn sin ach tá tú ag dul ó áit amháin go dtí an taobh eile den domhain, you know? Yeah. Beidh tú scriosta. Oh, so níl mé ag gabháil díreach ó Tenerife go Philadelphia. Oh my God, no, ní dhéanfainn sin. But tá Ok, mé. well cá mhéad lá atá idir an dá cheann?

but.
Just, tá mé ag dul ar ais anois, déarfainn go bpiocfaidh tú suas tinneas éigin i dtreo deireadh an tréimhse sin i Meiriceá mar tá sin craiceáilte, an sceideal sin. Yeah, níl mise ag cloisteáil aon am codlata. Yeah, sin an rud a raibh mé ag smaointiú air, bhfuil tú actually like ag dul iarracht a dhéanamh codladh ar chor ar bith? Bhuel, so, tá cúpla lá nach, like, as in, tá cúpla maidin nach bhfuil seó ar bith agam, so I'd say beidh, beidh mé just, like, scriosta ar na laethanta sin. Seo cosúil leis an, leis an Oireachtas, codlaíonn tú sna, na wee hours ar maidin. Yeah, literally.
But seo, seo, sin é an dóigh a mhothaíonn sé, like, domhsa, it's like, cos tá muid ag, cos tá muid gonna bheith ag léimt thart ar an chathair ag dul chuig na seóannaí ar fad seo agus, you know, I'd say, agus an rud fosta is like, déarfainn go mbuaileann muid le daoine, apparently tá, like, gang as Éirinn ag dul, cos bhí, tá cara liom, so ceann de na lads atá ag dul siar liom, tá sé ag traenáil le bheith mar wrestler anois, so dúirt sé, like thosaigh sé go gearr le linn Covid agus anois tá sé go hiomlán gafa leis agus tá sé ag iarraidh bheith mar wrestler agus dúirt sé leis an múinteoir a bhí aige, dúirt sé, oh tá brón orm, like ní bheidh mé timpeall an tseachtain seo mar gheall go mbeidh mé ag WrestleMania agus dúirt sé. Ná bíodh aon buaireamh ort, tá a lán de na leaids ag dul trasna. Agus fosta, tá an leaid ar leis an barbers a dtéimse chuige i mBaile Átha Cliath, tá seisean ag dul siar fosta. So like, tá muid just, beidh a lán Éireannaigh ann like, cé bith an gate agus beidh a lán like, daoine like, ní, and I'd say like, like feicfidh tú na daoine céanna ag na himeachtaí céanna. So I think just beidh sé like craic ar dóigh. I dunno, mothaíonn sé domhsa like, cóisir ollmhór atá ag gabháil a bheith ar siúl. Beidh sé cosúil le sort Other Voices duit ar bhealach because beidh tú ag bualadh le just 100%. pobal iontach daoine as an dúiche like ag rith thart ar fud na cathrach Yeah. leis na daoine céanna seo. I'd say go mbuailfidh tú leis an oiread sin like cairde úra thall ann. Yeah, agus just fosta like tá mé like ag fáil daoine atá gafa leis an stuff céanna. Now, tá tá cúpla stereotype faoi fans wrestling.

Is é sin class, like, seo, seo le do Super Bowl, like. Basically, agus, like, Yeah. ní, ní dhéar, like, déarfainn nach ndéanfaidh mé turas mar seo arís le linn, like, ar a laghad, like, deich bliana eile. Like, seo é, like, an rud is, like, seo é an turas is mó le, le scéal, like, wrestling domhsa i mo shaol riamh. Tá mé Mm. really ag iarraidh dul chuig, em, Japan fosta le haghaidh, so tá leagan like, tá Wrestlemania s'acu féin acu i mí Eanáir agus tá mé ag, but like, tá, bhí mé ag iarraidh dul go Japan ar aon nós, but Yeah, just, tá mise ag dul go Japan. yeah, but déanfainn like, déanfainn sin ag tús, cause sin ag tús mí Eanáir, so déanfainn sin ag tús an mí agus ansin an cuid eile den rud will be ah, you know, ag just ag taisteal timpeall ar an Japan and it would just happen to be go bhfaighfinn chuig like an bucket list item eile seo, but seo é like, like ní, It's, honest to God, sin rud amháin atá mé in ann caint faoi le aon duine faoi láthair, tá mé chomh, chomh buzzing dó. Agus beidh mé ag vlagáil an rud ar fad fosta, caithfidh mé, cuirtear ceist orm seo a dhéanamh so beidh, so duine ar bith atá ag leanstan mise ar Instagram, just bígí réidh cos it'll just be whack after whack after whack and gan aon collar ar bith. Bhuel, tá muid uilig, tá muid uilig in ár jetsetters cearta, go bí, bhuel, beidh mise, beidh mise actually dul ar an mbád, you'll be happy to know, James, níl, níl mé dul ar eitleán, yeah, tá Cad é, eitleán? tá, té go bhfuil éad ar James ansin.
Níl a fhios aige cad é eitleán, like.
Eh, bh- bh- bhfaca tú éan riamh. Éan. Big metal éan. Bhuel, sílim go bhfuil, sílim go bhfuil check-in dúnta agus go bhfuil na, na boarding passes printed amach agus tá, tá an luggage istigh sa carriage anois so I'd say go gcaithfidh muid críoch a chur leis an sraith seo. Ar, ar dtús báire, caithfidh muid ár buíoch ollmhór a thabhairt do achan duine a bhí i gceist leis an sraith seo, Seo é, just like to like peel back the curtain a wee bit, whatever, seo é an tsraith is ehm is like eh successful a bhí againn riamh, like seo é like i dtéarmaí like éisteoirí agus rudaí mar sin. So obviously sin de bharr daoine ag scaipeadh an scéil agus ag caint faoi agus ag teacht chuig na seónna beo agus rudaí mar sin. So gan an tacaíocht ní bheadh muid in ann sin a rá, so go raibh míle míle maith agat as ucht achan duine a bhí i gceist, a bhí ag roinnt, a bhí ag. plé le bhur gcuid cairde a bhí ag na seónna beo, a cheannaigh ticket, a tháinig le duine, go raibh míle míle maith agat as ucht sin. Gan dabht beidh muid ar ais le sraith nua gan mhoill agus beidh a lán craic againn ag an tsraith sin agus beidh muid ag déanamh níos mó seónna beo le linn na bliana so coinnigh súil amach ar na socials is rudaí mar sin. B'fhéidir go ndéanfaidh muid ceann thar lear, b'fhéidir. I would love to do aon leithscéal le dul ar saoire.

Ná beidh muid amuigh orainn. Féile, féile feiceáil! Féile feiceáil! International waters. Ach go dtí sin, go raibh maith agat as a bheith ag éisteacht le Seansálaithe, tá muid ar Instagram ar Seansálaithe, Twitter ar Seansálaithe agus ar YouTube ar Seansálaithe agus is féidir leat fheiceáil ár gcuid aghaidheanna galánta ansin. Má tá tú ag iarraidh Áine Amsterdam an host tá sí mar Áine Weir ar Instagram, Áine Weir ar Twitter agus Áine Weir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James Amsterdam an host tá sé mar Flartach ar Instagram, Flartach ar Twitter agus Flartach ar TikTok. Tá sé ar detox but like just lean é ar aon nós. Agus b'fhéidir cur cúpla teachtaireacht deas aige so something for him to come back to nuair a thagann sé ar ais ón detox beag s'aige. You wouldn't believe the stuff atá mise ag cur chuig James faoi láthair, let me tell you. A lot of a lot of perspective shots ach go dtí seo agus fosta más mé féin ab ansa libh ann, tá mé ar Hugh Carr here ar Instagram, Hugh Carr here ar Twitter agus is grá Hugh Carr ar TikTok. Aon rud eile go gcaithfidh muid a phlugáil anois sular Ritheann muid linn chuig ár gcuid aerfort-naí.
No, but I love a cliffhanger, so nuair a bhéas muid ar ais le eagrán a haon an chéad sraith eile, inseoidh mé an fógra mór atá agamsa go pobal na Gaeilge. Ooooooo
James! Ooh la la. Ooh la la.
Tá mise ag éirí as an chéad sraith eile anois. Yeah. Scaití sin. Alright, bainigí sult as an deireadh seachtaine, bainigí sult as an briseadh agus beidh muid ag caint libh ina dhiaidh sin. Sin é do na Seansálaithe an tsraith seo, mwah! Slán agus beannacht. Mwah! Slán!